Beautiful, beautiful Thursday morning. I hope you slept well. Hope you're fine. Arụ adịkwa unu. Unu ma na taa Thursday, ihe anyị na-asụkarị bụ Igbo. Yes, every Thursday, anyị na-ewetara unu the Igbo version of Good Morning Coal City. Unu abụọla chi ndị Enugu. Yes, unu abụọla chi. Arụ adịkwa unu. Unu na-emekwa ọfụma ke nke na-eme. okay so ịma na ihe anyị na-eme ebe a nụnwa na-amasị unu anyị na-afụ review unu anyị na-afụ feedbacks unu so bikonụ gaanụ na YouTube anyị na ESBS Enugu 042 subscribe ọ ịghọtago ka ị nwee ike na-enweta new updates mgbe ọbụla ihe omume anyị na-eme kịta anyị mesịa ya sendie ya there unu enwee ike wee na-enene ya ịghọtago so jee ka ị nwee ike bụrụ part of the family on YouTube the same thing na Facebook esbs enugu instagram enugu esbs i jekwa na eh, x nke a na-akpọbu twitter na esbs enugu just sonyela anyị ka ị bụrụ a part of the family ka ị rapụ ilose anything anyị na-eme afa m bụ nwaada chioma agụlanna ọ mụ ga-ewetara unu ihe omume nke tata na unu abụọla chi ndị enugu ejekwana ebe ọbụla maka mgbe anyị eji pụta anyị atụle anya n'ihe ndị megasị na some parts of the world ị magonụ e, everyday kwa ụbọchị ihe ọfụlụ na-eme ịghọtago anyị nachịta azụ anyị eji nnọọ nwayọọ wee nọrọ anị ọfụma wee kpaa ihe megasị n'ọtụtụ newspaper e nwesị nnọọ ngalaba ndị odeakwụkwọ na-agwa anyị ihe na-eme ịghọtago na-adị up to date kwa ịghọtago anyị eje na ụfọdụ ndị a wee jee malụ ihe na-eme mana nke a nụwa bụ ma anyị nachite ejekwana ebe ọbụla yeah welcome back welcome back na ịma na tata igbo ka anyị na-asụ so daalụnụ na isonyere anyị ọzọ na ihe omume anyị nke tata bụ unu abụọla chi ndị Enugu so unu abụọla chi Enugu bụkwanụ mgbe anyị na-agwa unu ihe na-eme n'Enugu state wetara unu newspaper review ịghọtago o nwekwa oge ọ ya-elu ọ bụrụ nkata ka anyị ya-akpa ịghọtago kpaa maka ihe na-eme kpọtakwanụ onye bụ an authority ya onye bụ ọkachamalụ na each topic anyị ewepụta anyị ewee tukwulu ana wee kpaa ihe niile dị ka ya o nwekwa mgbe ọ ya-elu wee bụrụ mgbe anyị eji wetala unu ife na-eme n'ama egwuregwu entertainment ebe a na-egwu egwu mana ndị nọkwa ebe ahụ anaha egwu egwu ịghọtago maka ụdị ego fa na-akpata talent na-enye ego unu afụgonu Wizkid fụ Davido fụ Burna Boy ịghọtago ọ fa nwa bụ ndị na-ewetara anyị ife dị n'ama egwuregwu mana before a na-eru ebe anwa ife anyị eme kịta bụ ịtụle anya na ọtụtụ newspapers ife niile ha nwere iwetara anyị tata yes enwe ndị ọ bụ ọlụ fa ịghọtago idepụtara anyị ihe na-eme ka anyị nwa wee nenekwa ya ma tụlee wee kpaa nkata dị na ya malụ ma o kwesịrị ma o kwesịrị ebe anyị na-ebido kịta bụ na Ogun State, Ogun State Hospital patients protest poor treatment. Ịghọtago? Ịma na ife dị na ngalaba arụ ike ekwesịrọkwa ịbụ ihe a na-eji egwu egwu ọ kwesịrọkwa ịbụ ihe a na-eme ka anyị eme ka anyị eme ife kwesịrị ime eme ịghọtago so kịta nụwa some patients on admission at Neuropsychiatric Hospital Aro Abeokuta state

Ịghọtago? Mana ka anyị gụpụta ya ka anyị nwee ike kọwaa ya ọfụma. The, the protesting patients were said to have attacked one of the doctors during the crisis, while the nurses and other doctors took to their heels. Iwe wekatazi ndị arụ adịrọ cheke ebe ndị arụ na-adịrọ nụsabaziri doctors arụ dị ọgụ to the point na ndị doctors na nurses na-arụ na dị ụnọ ọgwụ gbazila ọsọ maka na unu aha enye ha ezigbo nni arụ adịrọ fa kama ha ya-anwụ ha wee nwetara onwe ha ike ha ji anụ ọgụ wee chụba ha ọsọ jide ofu doctor ee tikasịa ya alụ ndị doctor ọzọ na-arụ nurses ndị ọzọ nọzi ebe anwa wee gbaa ọsọ because enwe ka ị ya-esi wee mee onye arụ na-adịrọ o jiri last strength ya nwa ọ bụgodị na o mesịa ya o faintie o jiri ya nụsa gị ọgụ mana ọ kwesịrọ iru to this point ihe unu kwesịkwanụ ime bụ ịmake sure na ndị nọ n'ụnọ ọgwụ na arụ ụfọkwanụ fa because ha nọ ebe anwa ka arụ dị fa kezi ihe na-eme what is going on bikonụ ka ọ na-adị na ụna anwa ha na ha na ha na protest poor feeding okay na aha enye ha ezigbo nni poor sanitary system ebe fa na-eje mkposi arụ adịrọ ebe anwa adị edozi ya ọfụma ọ dịrọkwanụ mma now general insensitivity on the part of the management of the hospital na fa aha etinye anya n'ihe gbasara ha unu adịrọ sensitive to their plights because onye arụ na-adịrọ a ka na-ekwu o rirọ ezigbo nni ọ dịrọnụ mma now so bikonụ ndị Ogun steeti and in fact every other hospital dị na steeti niile unu ejisi ike na-etinye anya n'ihe gbasara ịmago patients na ihe ihe gbasara arụ ike abụrọ ife a ya-eji na-egwu egwu maka onye nwekwanụ arụ onye arụ dị mma bụ ife kachasị nwee ego health will always be wealth because ọ ị nwee health wee fụnụ ụkwụ iji wee pụta ilo bịa chụba ego ọ ọ ifu onye arụ dị bụ ife ya eje ọrụ onye arụ dị bụ ife ya akọ ugbo ọkwa na onye arụ dị bụ ife ya eri nri because ọ bụrụ na arụ adịrọ gị sometimes ịfụ na itinye nri n'ọnụ bụ problem maka enwere ike gị itinye n'ọnụ gị gbọọ biko na ife dị na em ihe anụnwa ife dị na arụ anyị a biko ka e na-egele ya anya ngalaba arụ ike niile ka a na-ele ya anya biko nụ. Now anyị na fe move on. Traditional festival, Lagos community wants females to stay indoor on May 16. Ọnụ taa bụ May 16, ọ dịka taa ka a na-eme ya bụ festival. Excuse me. Ọ dịka taa ka a na-eme ya bụ festival, ịghọtago? E wee sị na ụmụ nwaanyị nọlụ n'ime ụlọ, ịghọta? ngwa ka anyị gụọ ya ka anyị nwee ike connect ya to nke mere n'enugwu mere eji wee pịa otu nurse na-eje ọrụ ee otu nwa agbọghọbịa na-alụkwa ọrụ Blessing na- Ogbonna. ee Blessing Ogbonna wee ji- pịakasịa ya alụ ịghọtago anyị kpakwa ya bụ nkata extensively na studio anụnwa the other day mana ka anyị ee fugodi nke Lagos steeti a ka anyị nwee ike kpaa ya ọfụma now this year's edition of the annual tradition Oro festival biko na ịma na m abụrọ onye Yoruba. onye yoruba A- ọ nọrọ ka ọrọ mana ọ oro Ọrọ. biko na Oro festival usually held in ikorodu in lagos state has been scheduled to hold today daytime and night time and it was disclosed in a letter issued by the palace and signed by the same palace of Ikorodu Okay, there is an Oba Kabiru Shotobi. Mm, Shotobi. Shotobi. Uh -huh. Yes. So there is an Oba Kabiru Shotobi mm -hmm. who is in charge of ensuring that this letter lulu onye ọbụla aka ka arapụ ịsị na ụmụ nwaanyị amarọ ka mmadụ rapụ ịnọ ọnọdụ blessing ogbonna so fa sịgo na ụmụ nwaanyị niile ya nọ n'ime ụlọ mana ka anyị gụpụtara unu ife dị na this letter this is to notify you

The Oro Festival, among others, is a prominent festival in the Yoruba tradition. So, ịma na a na-etikwanụ mmọnwụ n'Enugwu, ịghọtago ịfụgo how people should behave. Ịfụ ka fa si bụrụ ụzọ wee make sure na fa gwalụ ndị mmadụ na ụmụ nwaanyị aya apụta iro. Meaning na ndị na-eje ọrụ within that place, that day ha amago na ụmụ nwaanyị niile nọ holiday, na fa nọ n'ime ụlọ that day. O lukwa echi unu ejebe. ịghọtago mana ịfụgo na nke anyị n'Enugu steeti ebe anyị na-afụrọnụ onye mgbe asị thank God na ọ bụghị ife mere address enwerọnụ mgbe eji wee nye anyị memo ma anyị afụ ife dị ona na nwaanyị ekwesịrọ ịpụta that day melụ nwa agbọghọbịa ji wee na-eje ọlụ ewee jiri ụtalị wee pịakọta this nurse penye n'ime gutter to the point that she was admitted onye na-eje enete ndị e mere admit bụzikwala onye e mere admit maka na ndị mmọnwụ pịara ya ụtarị and because of that um, all masquerade activities na that particular community na Nsukka abụgo ife a suspended till further notice ndị Igbo Eze South ndị yes ndị Igbo Eze South anyway kee ife ị nwere ikwu maka ife a em onye mụ na ya na-alụkwa n'ọlụ a bụ Ifeanyi Egbo nọkwa m n'akụkụ yetago ka anyị nweta some of his reactions to the stories ka ebe idlo
biko ekene m onye ọbụna na-ege ntị na mmemme anyị na-akpọ Good Morning Coal City eh, ịmakwa na e ji wepụta ya bụ ka anyị nwee ike anyị na gị anọ tụkalite echiche tụọ elo ile ka ife ga-esi na-aga ọfụma ọ ga-abụ na ma onye na-agafe ọ sị na ibi eme ya nke a ife na-ese okwu n'obodo bụ na i kwuro ife kwesịrị ikwu ndị kwesịrị ịnụ ife anụrọ ife fa kwesịrị ịnụ ọgụ adawa maka mgbe ị ga na-asị na e kwulu ya onye asị na ọ nụrọ ya onye na-anụrọ ife i kwu ị ga-atakwa nya ụta onye na-ekwuro ife e kwesịrị ịnụ ọ nya ka a ga-ata ụta maka na e nyere ya ozi o jide ozi dobe ya n'akụkụ ọ dị ka mgbe o tetezi n'ụla ka o jebezi kwubezie ife na-emenụ ikekwa mgbe ahụ ọ na-ekwuzi ọ bụ na ndị mmadụ ejebego ebe ha kwesịrị ije maka na ha anụrọ na e nwe ebe e kwesịrị ịnọ n'akụkụ ọ nya bụ ofu ife menụ na nke ndị be anyị ọzọ bụ na ndị nke be anyị ọ bụrọ sọsọ n'Enugu steeti ọ dịcha n'anị Igbo ndị nke be anyị anarọ achọ ka mmadụ bịa gwa ha ihe gbasara mmanwụ sị mara ife a na-ekwu ọ bara mmanwụ nọrọ na mmanwụ kee ife ọ na-ekwu ọ ogbodu e bidozie ịkpalịba mmadụ n'oge onye aghọtabero ebe ị na-aga a sị na ọ bụ oho ogbodu e nwekwa ogbodu mana a na-akụziri onye na-akpa ụzọ ụzọ ndị ogbodu a nwere ike o lukwuo echi ha mara mmọnwụ ha baa mmọnwụ ọ ndị a balụ mmọnwụ bụ ndị na-ada akara mmọnwụ maka mmọnwụ na-esi n'ana na-apụta n'ime ana mana ọ bụzi ebe ndị nke ofe mmanụ ndị anyị na ha na-emekọ ihe e nwe ka ha si eme nke ha ịma na ndị a bụ gọọmenti n'aka ha o tego ha fụrụ ọchịchị maka na ndị ọcha buru ụzọ nọ na nke ha tupu ha agbagotebe be anyị ebe a ka ha fụrụ ihe ha chọrọ karịa nke ha fụrụ na be anyị ha buru ụzọ mụrụ omume ndị ọcha tinye na nke ha ji wee na-ebi dịka ndị mmadụ anyị nwa ka na-amụta nke ndị na-ebi na be ha na nke ndị mụtalụ nke ndị ọcha agwakọ ya ọnụ ọ dịzie ka nke anyị anyị chefulu ya na ọ bụ n'uche m ee tupu e mebe mmanwụ n'obodo ma ọ kwube na mmadụ ama apụtara ebe a ị ga-ekwu ya n'oge ọ bụrọ i teta n'ụla i kwuo ya ozigbo ozigbo e mebe ife i kwu ọ da-adịchara mma ndị na-ede nke ha n'akwụkwọ ede ya ede ndị ndị ga-agụta agụta agụ ndị na-agụtara agwazie ndị ọzọ nekwa ka obodo dị nwee efechaa n'ụzọ ịpụzikwa na ị na-esi ọnwụ na ị na-eme akpa obi ife ịfụzikwa na akpa obi ị na-eme gị na ha na-eme agbalị mana nke nwaanyị bụ onye ọrụ eh, ndị nurse na Nsụka eh, echere m na onye ahụ na-enwe ife o me ọ bụrụ na enwere ife ọzọ a ka-eme e jiri maka efe ọcha o yi na ọ na-ejekwa n'ọrụ dị mkpa ndị oyibo na-akpọ ya essential service. Ọ na-eje ọrụ dị mkpa. Ọ bụrụ na e nwee onye na-anwụ anwụ n'ụlọ ọgwụ ebe ọ na-eje, ịfụrụ bụ na eh, tupu e jee kpọta onye ọzọ ga-abịa lụwa ọrụ na ọ ga-anwụrụgo a ga-enwe gị ife meli ya n'ụzọ mana ọ bụrọ nke a ka ndị be anyị na-achọ ife a na-achọ bụ na oriọkpa ịmakwa mma- ịfụkwa mmanwụ a na-akpọ oriọkpa ọ ndị a na-anọ n'ụzọ na-ayọ ego mana nke ha gbagotekwa ịyọ ego nke ha gbagote kama na ụtarị ga-ejegodo gị n'arụ ka i wee ghọta ife a na-ekwu so ọ dịcharọ mma ndị na-eme mmanwụ ekwesịrọ e, e, ịdị na-ewere ụtalị apịa ndị mmadụ ka ha bụ ụmụaka so ndị oyibo si that you don't get brutal for nonsense so there's nothing that will now make you to start uh, being brutal for nothing that somebody is uh, working on the road maybe attending to his or her duties officially and essentially then you start beating the person ọ dịcharọ mma mm, ọ dịrọ mma ndị Lagos steeti nke a na-emekwa biko Ana m ayọ ka e nwee ike nwee exceptions for essential workers because ọ bụrọnụ because na a sị na a ya-eti mmanwụ e nwee nwaanyị ime na-eme a sị na ọ ya-agbapụta iro ka e nwee ike duje ya ụlọọgwụ a ya na-enwe exceptions bụ ihe gbasara ụlọọgwụ because ihe dị n'alụ nwee ọkwa ọ na-aga by the minute o nwere ka mmadụ ga-esi wee nwụọ a sị ọ bụrụ na e bubata ya ife dịka 20 minutes ago na ọ ka redio na nwa so biko eh, a ya na-eti mmanwụ na-obey tradition na-eme ife e kwesịrị ime ọ dị mma na unu wepụtara memo n'oge onye ọbụla wee mara ihe na-eme but biko nụ for ndị essential workers a ya-eji nwayọọ na-etinye na-arapụ fa ị ghọtago na a na-arapụkwa ndị press anyị ejisikwa ike na-arapụ fa because they are needed at every given time because enwerọ onye ma nke nwee ike ime anybody at any time ma ọ sọ Chukwu ka mmadụ nọ n'aka Now, anyị wee si na ya bụ akụkọ wee na-aba na another one. Federal government eh, unveil, they have unveiled, yes, ha ewepụtagokwa a new facility maka ndị na-eme travel. Ha sị na ọ travelers identification and is aimed at border security. Ị ghọta. So ndị minist- eh, onye na-ekwukwa n'okwu a bụ the Minister of Aviation and Aerospace Development, eh, Ke- eh, Festus Keyamo,

This is to make sure na onye ọbụla dịkwa safe, amalụ ndị na-abata na Nigeria, marụ ndị na-apụ. Ịghọtago, we have been complaining forever na ihe Nigeria na-enwerọkwanụ bụ data. Like obodo oyibo i jee kpaa arụ, fingerprint gị ezugo iji chọta onye ị bụ na ebe ama obi na ife niile gbasara gị. Ọ dịrọnụ na Nigeria, ịghọtago. Mana Nigeria has been making efforts recently ijikwanụ wee nwee data on everyone eh, the main thing bụ ka anyị ebidori once anyị ebidogo na ya taa in no distant time anyị enwe data on everybody ka borders anyị nwekwanụ ike dị safe ịghọtago this solution will help to maintain the delicate balance between facilitating cross-border movements and upholding border security ịghọtago so ha sịkwa na it is a product of effective cooperation between government agencies the private sector and relevant international sectors ọ ka o wee dị mma ịghọtago Ifeanyị Egbo ama m ka enwe ife i nwe ikwu maka ya bụ border issues border security border security yes um, ịma na ife na-eme ọ bụrụ na ndị be anyị etolubeghị inwe ife nwa a na-akpọ data ebe edepụtasị afa ụmụ ife na ụmụ mmadụ ọ ga-abụ enwe ka isi wee mee error afụ gị ozugbo ozugbo ma ọ chọwa ebe ị nọ nweta gị ife na-eme n'akụkụ nke anyị bụ one akpịrị ọ nya na enwere ndị nwere ogologo akpịrị na-alụcha na oke ana anyị na ndị ọzọ na mba ndị ọzọ ọ bụrụ na ịfụ ego gbagote elu echee gị ya n'iru enwe ka ị ga-esi ọ bụrụ na ijigodo egbe mee ka i wetunatara egbe nebe anya n'azụ nebe anya n'aka ekpe ka ị maa ma ị ga-anata ma ị ga-arapụ Ọ bụ na ihe a na-akpọ minimum wage ụmụ ego olubere onye a na-enye ndị mmadụ mụnwa ada akpọ ya minimum wage mụnwa na-adị na-akpọ ya proper salary structure ọ bụ na anyị nwere ya maka ikwube minimum wage zọba 40,000 ma 50,000 ma 615,000 na-azọ efu na ịzọtara ya one year agafe mana ọ bụ na asị kwụọ ndị a ezigbo ego gbara ọkpụrụkpụ ego ọ ga ọ bụrụ na ọ- na ọ- na enwe ego a ga-enye gị ọ bụrụ na ọ karịa ya kama enye gị nke anya gị ga-elu ana na nke uche gị ga-elu ana ọ ga-abụ igopụtacha ife ndị ị nwe ị ga-egolu maọbụ ife ị ga-eme na be enwekwa nke ka fọọ na ị ga-eji chewekwa ka ọnwa ọzọ bịa ọ bụrụ iricha ha ncha ofu oge iricha enwerọ nke idobe ọ nya bụ na agụụ na-agụ mgbe ahụ agụụ na-agụ ya enwee ike ọ bụrụ na iso na-eche nche n'oke ana anyị na ndị mmadụ enwezi ego dị aṅa mee ka o si dafie ụzọ nke ma adafie ụzọ ọ bụ ya mere na ndị ahụ ekwesịghị inwe their data na-apụta agafeela onwe ha because they have sorted their way even before that time because anyị enwerọ proper salary structure and afọ ejurọ anyị na nke a na-akwụ anyị agụụ na-agụ mmadụ nke ahụ a na-akwụ gị a sị na minimum wage bụ nke ị ga-eji nọrọ ana rie ife ofu ugbo ọ gwụ ọ bụrụ na ewepụta ihe a ga na-eme ka ego mmadụ na-ezulu ya dozie akụ na ụba naijiria dozie akụnụba steeti ebe ị nọ na nke ebe anyị nọ ọ gbagote ịfụ na enwere nsogbu nke etu a ndị na-eme mmanwụ n'abanị sị mmadụ ya apụtana ọ nọdụ ka enwe ife ọ na-achọ n'ilo ọ ga-anọ be ya maka e nyego enough notice ọ ga-anọ inside then ọ bụzie nke ndị isi na-anọkọta amapụta ofu amụma ịfụ na ha ga-anọ ana kpaa ya akpa ma ndị a e che na ha abụrọ mmadụ will also be involved in the discussion and then you can see a synergy in that kind of uh, uh, something. So that is how it is done. And uh, mụnwa uh, na-eche na ọ bụrụ na anyị bido kịta mebe ife ụfọdụ na anyị ebidorọ ya n'oge eziokwu na ụbọchị adị echere mmadụ mana we can do it that is it
okay we can do it anyị ya-emenwu ya anyị decide kwanara na anyị ga-eme ya anyị emesịa gị echefu ka anyị si mee ya onye ọbụla nọ na naijiria kwesịrị inwe ebe ọ ya-abụ ọ dị ọsịsị ekwanara fingerprint ya kpam anyị amala onye ọ bụ ọ ya-eme crime e reduce kee ka i si chee na ndị ọcha si wee curtail crimes ọ bụkwa na emesigo ya nke ụna mana onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme n'obodo oyibo ma na a ya-ejide enwe ibe na-akụ ya obi o ji eje n'owid na a ya-ejidekwa ya I don't know mana

Ịma na ọkụ abịago bịa bụrụ ihe na-agba anyị anya mmiri for some time now, ịghọtago ọ bụrọdị ihe a ga-abụ a sị na o mesigo ma na ọ ka na-eme eme ma ihe a bụ ife anyị na-enwe as a problem ịghọta but um, amarọ m ka ọ sọ na be m mana enwego improvements ọ dịkwa ka ndị federal government na ndị state government a na-anụkwu akwa anyị na-ebe because uh, at least ana m afụtụzi ọkụ enwere m afụrọzi ncha ncha enwere m afụrọzi Ịghọtago? Mana kịtaa nụnwa, to solve the problem, the federal government of Nigeria has set a target of 10,000 megawatts through its sustainable power and irrigation projects for Nigeria in collaboration with the World Bank. So they are not working alone. fa jidere aka fa na ndị World Bank makụrụ amakụ na this project so anyị na-ene anya na nya bụ mmakụ the collaboration ha decidere ime ya-ewetara anyị ọkụ

then enwezikwa other states like Enugu state na-aplankwa iji aka fa na-egenerate their own electricity ị ghọtago ọ bụlụ a plus anyị na-eme unu a na-eme ọ na-agata ị ghọtago who says that this one and this one cannot move ndị state na-eme ndị federal government a na-eme maka na a nyụkọọ mamịlị ọnụ o wee gbọọ ụfụfụ so Ifeanyị ọ dịkwa ka ife ọkụ anyị na ha ebe for the past few months ọ dịkwa ka ọ dịbago na njedebe um, ọ ga-abịa na njedebe eh, ị ma na gọọmenti wepụta amụma ebe ndị obodo anyị na-eme ma ọ bụ achọ ka e mee oge ụfọdụ bụ ka e nwee ezigbo ọnọdụ nke ndị mmadụ ga-anọ na ya wee fụta ife dị aṅa ezigbo ọnọdụ a dịka nke a na-akpọ njikọ aka gọọmenti etiti na ndị ụlọakụ World Bank so ọ bụ na ha niile jikọọ aka ọnụ ife dịzịlị anyị nwa bụ isonye n'ụkpụrụ ha na-atọgbọ malụ ife a chọ ka anyị ghara iji na-emebe ọkwa akwa gị emebe ego ọkwa si anyị jikọ aka ọnụ ebe anya gị ga-adịzi abụrọ n'ego na n'ịma nrụzi ọrụ anyị wee enwe- if we de-emphasize the uh, much desire for money around us and then uh, talk about the jobs inherent therein, then we can move ahead, we can go further than where we are. Eh, anyị ga-emenwu ya ma ọ bụ na anyị neghalụ ife ụfọdụ anya nee nke e kwesịrị ine anya ndị na-eme ya n'onwe ha bụ um, the World Bank and the, uh, and the federal government uh, bringing out or desiring to set apart uh, 10,000 uh, electricity megawatts. I think uh, we're there almost. Okay, Chukwu ya mebele, ọ bụrụ ihe ọ ya-abụ o mekwara ya na ha emee ya implement anyị ebido nwebenụ ọkụ ka Nigerians nwee ike dị happy na anyị deserve ya anyị bụkwa the giant of Africa so anyị kwesịkwanụ live up to the name ka ndị ọzọ rapụ ịna-amụ anyị amụ maka e nwee ndị mụrụ anyị amụ during eh, ka eze enwe football a gbakwa bụ ịma na eh, ọ bụrọ na World Cup all this it was a major football Ah, yeah. Eh, anyị nọ na-asị eh, na Nigeria meriri na ọ ya-adị anyị obi mma eziokwu na anyị meriri mana anyị gbara ọfụma but ife Ndị South Africa ji wee kọọ anyị ọnụ bụ iji electricity wee mee their own iji generator mee their own advert meaning na ọ ya ka anyị ji nọrọ Ike gwụ. ị ghọtago e kwesịrọ na-akọ anyị ọnụ as giant of Africa um, I can't wait for us to get to that point again where anyị bụ the real big brothers of other African nations Uh, Because is ọ it- ha bụ. It's just because uh, people are not, uh, you know, uh, bringing themselves down to

on the implementation of those things. So people are not ready to implement, but they are ready to grab. Okay, uh, well, this would, uh, you know, come to pass in no time. Ebe ọ na-etinye gị anya na ya ka anyị maa ka ọ ya esi dị. Mana ngwanụ NECO apụtago wee kwuo nke bụ eziokwu because I mean o nwee ife ya bụ o mekata a sịzie ka ị pụtakwa kwuo eziokwu. Ịghọtago maka ha nwere challenges the last time edere exam. Ono a JAMB sikwa wee nwee some challenges. Ịghọta? Mana ọ- ọ NECO na-ekwu okwu kịta wee na-asị na ọ ya adịsịkwa easy ịsị ndị mmadụ gaa from iji akwụkwọ wee na-etiki objective na-etiki A, B and nke ọbụla i feeliri na ọ nya bụ answer na ọ ya adịkwa easy isi na ya wee banye na computer based test nke a na-akpọ CBT because na enwe ndị na-amasịrọ ka esi apị kọmputa enwe ndị family ha na-afụnurọ ya edenata exam enwe ndị na-enwe access to those things later in life maybe mgbe fa bara university fa eji nwayọọ jezie computer school ma nke a na-akụzi na school mana ịsị na na just na ha na-apụtakwa na ara na ha ya ejinata kọmputa dee exam fa na-asị na ọ dịrọ feasible na ọ bụrụ na ọ ya eme ụfọdụ aya ede ọfụma because na before ha figure out otu a ya esi ji mouse wee jee klikie A ma ọ B ndị na-ede exam edesịgo fa na-asị na imigrate na anwa na ọ ya eteki time ịghọtago onye na-ekwukwanụ okwu a bụ eh, the registrar national examinations council Professor Ibrahim Wushishi ọ sị na the complexity of each examination may not allow for immediate migration from paper to computer based test so ọ na-adịkwa m ka o metụkwuru JAMB affect because what about enwecha some schools whether we like it or not enwe some schools nọsị n'ime ime obodo ya eso wee dee em, NECO ya es- ya esokwa wee dee WAEC bụkwa ndị ka ya ede JAMB kedu ka onye na-afụnurọ kọmputa ma ndị na-akụzinurọ kọmputa ka ị ka a ga-esi wee bịa were nye ya kọmputa all of a sudden sị na ọ nya ka ọ ga-eji wee dee exam ka m gwa gị eziokwu onye amagodoro akwụkwọ na-represent ọfụma na school ya ọ ya afịakwu ya arụ ọ ya afịakwu ya arụ so ọ nya ka ndị JAMB na-ekwu na-asị ọ bụgodị na ihe a ya emebe bụ etinyegodi compulsory computer lessons a na-eme computer class eme ya ọ dị compulsory for all schools then the state government ebido gaba na schools nọ si na rural areas in their, in their, uh, in their states anyị ha ya eme jee tinyebe computers there ọ dị secured ebido nwebe nwebe computer lessons ha dị familiar with it mana nke sị na m dekata nnọọ na akwụkwọ all of a sudden ọ ya asị na-eweta ife nwa na-acha ọkụ

because ọ dịlọ ọdịda ada this year agbagote ọ gbagote mana ọ- ọ nọkata ọ na-adị m ka ọ maka na ndị na-aha euse bukwa kọmputa na ha edenwurozi ha pịnwurozi ka because ndị ọ- ndị dị fast ndị na-eusebu ya from be fa e nwee ndị parents ha na-enye kọmputa from o tego ha use ya from day one in fact ife- ife wa ji gwuo egwu mgbe fa pe mpe bụ tab idefa the kọmputa ha na-apị abb onye na-emenube ọ na-enyo ndị ibe ya ọ marọ ihe unu na-eme eme so o derọ ọfụma o mekwa ha affect o mee ha affect O mere. so JAMB bụ na ee NECO apụtago na na-asị na bikonu na unu ya eji nwayọ e nwere ike mee ya eh, mee training na make sure na ọ na-agata enyegodinu ya maybe three years before asịzie ka e mee implement because na three years ezugo n'onye ọbụla Ịmụta ya. mmago ịmata ihe ọ bụ kee ife ị lo Ifeanyị bụ Ọ eziokwu ka ị na-ekwu.
Ah, Ọ eziokwu ka ị na-ekwu. Ọdịda ada um, dịka anyị si kwuo ya na izu gara aga ị ga-ama na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị kwadonụ mana ụfọdụ amarọ ife ajụ ụfọdụ bụ ndị na-akwadoro ha ma ife ajụ mana ha amarọ etu a ga-esi denye ya n'akwụkwọ ihe a niile wee bịa metụtazie usoro eji achịkọba ya bụ une na ka esi eme ya mana ọ bụrụ dịka alo anyị tụ kịta ihe dịka afọ atọ maọbụ karịa maọbụ pekarịa one a mmadụ wepụta oge wee mụba ụmụ ife gbasalụ em, kọmputa eche m na ọ ga-amụtatụ ife ọ ga-eji wee zanwuo ajụjụ na ọ bụrụ na ọ nọ n'une maọbụ na enwe ebe ọ nọ that called for such kind of answers the person can try at least at least uh, the family name will be brought to bear and uh, the person moves ahead. Uh, ọ ga-emenwu ọfụma
so eme ya onye ahụ eme ọfụma bikonu ka e nele ya anya because ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ụmụazị anyị ka nọ secondary school anyị na-ekwu okwu ndị nọkwa between 14 and 15 years ọ ụmụaka ka fa biko ka e nele fa anya ka ha nwee ike nara ka o nwee ọ ya adịnata painful onye ma na ụmụ akwụkwọ nọ na kọmputa ka ọ pịnwurọ ọ bịa ibe ji maka kọmputa ịpasịrọzi exam ndị dịzi fast n'aka gị ma ọfụma ọ ya na-afụ ụfụ na arụ biko let's not traumatize our babies because na ha pịnwurọ kọmputa let's train them hmm. and prepare them for these examinations ife anyị nọ na ya bụ the Igbo version of Good Morning Coal City nke anyị na-akpọ unu abọọla chi ndị Enugu abụ m nwaada Chioma Agụlanna anọkwa mụ na Ifeanyị Egbo Ifeanyị Egbo kene ndị na-ege anyị ntị Eh, unu nwa na-ekiri anyị na Channel 50 na Channel 113 na 502 Free Television anyị na-asị unu daalụ mana m mm, ekene ka a sị ka m kene ihe m na-ekenere unu abụrụ ihe ọzọ na-abụrụ na anyị ncha bidoro ya ofu oge wee nọlue ugbu a eh, na ihe dịka nkeji anọ maọbụ ise na ọkara na-abịa abịa anyị ga-asị unu ka ọ dịwakwa mana tupu ka ọ dịwa cheta na ọ dị mma ka uche gị gaa n'ihe ndị anyị kpara. Ndị na-eti mmọnwụ, unu apịazina ndị mmadụ ụtalị na-enwerọ ihe ha mere. Ndị na-eti mmọnwụ, kwuonụ ya n'oge, mmadụ apụtakwana mgbe dị etu a mgbe dị etu a. Ka ndị unu sị apụtana nwee ike kwadoo onwe ha nọọ n'ime ụlọ. Ọ bụrụ onye ga-egote ihe, o jee gote tupu o ruo mgbe a ji eme dị mmanwụ. Ọ bụrụkwanụ onye na-aga n'ụzọ, chọọnụ ka unu dọọ ya aka na ntị sị ya, ị na-agakwa malụkwa na anyị na-eme ụdị ihe dị etu a ya bụ ị na-aga ọrụ ọ bụrụ na i jekọ ihe ihe dị ka n'otu awa na-abịa abịa jewekwa ya n'otu awa na ọkara ka anyị na gị ghara enwe na nsogbu ka ndị na-echekwa omenala na ọdịnala ndị be ha ka ha ghara iji na-emebi ikike dịara ndị mmadụ nọ n'akụkụ ndị ọzọ maka ihe ị na-alụ ka onye nke ọzọ na-alụ ka ị- ka o si dị gị ka o si wee dị onye nke ọzọ enwerọ onye ọ dịrị mfe na nke ya ya na ana m asị gị daalụ maka isonyere anyị eri oge e bidoro ya ọzọ bụ na cheta na ngwongwo gọọmenti bụ ngwongwo nke gị maka na gọọmenti anaghị ata ngwongwo na anyị nwa ka a na-alụnyelu ngwongwo ihe ga na-enyelu ndị anyị aka ọ bụ maka gọọmenti o nwerọ uru ọ bara ya uruzi ọ na-achọ bụ sọsọ afa na mmekọrịta mana anyị nwa chọọ ihe ndị ahụ ka ọ dịla anyị na mma biko echi ka bụ ụbọchị anyị ka nwere ike ịnọkọ n'ụbọchị ọzọ Ifeanyị Egbe